ndalama zogulira mankhwala mzipatala akudya nick chakwera acb ikudziwa koma palibe akumangidwa ndiye lero nkhani ya 2016 nkukhaso yabodza akuti Jappie Mhango Cuthbert Mhango this and that mapeto ake mumva kuti alibe umboni inuyo taonani amanga anthu angati owanamizira milandu kaliati treason mwanamveka khoti inampeza osalakwa Kamlepo defamation tadikira palibe umboni lero angamatiuza lero pa radio kuti voterani kokolika voterani tambala wokuda lero kodi ndani amafuna kuti abwerere mbuyo ndani ife lero tikupita kutsogolo osati kubwerera mbuyo
risk allowance ya covid-19 kwa maziphunzitsi unapasa the answer is no aphunzitsi anapanga mademo kufuna risk allowance unawanamiza mu 2020 to 2021 gwirani ntchito ndikupasani risk allowance manesi risk allowance sanandire lero tayandikira chisankho ukufuna akuthandize kubera chisankho ndiye ukuwanamiza kuti ndikumangirani nyumba unalephera kupereka risk allowance just 100000 unalephera kuwapatsa and now ukuwanamiza nyumba are you serious ukamakhala udziwe kuti aphunzitsi sopusa akudziwa kuti unawanamiza risk allowance ya covid-19 lero ukuwayitana ku Chikoko Bay ndikumawuza kuti musadandaule tiye tigwire ntchito ndikumangirani nyumba iwe watsala ndi miyezi iwiri and miyezi iwiriyo emergency iwe unasiya kulamulira dziko pa 24 May pano pakati ukulamula ndi chifukwa cha parliament komanso majaji amalawi anakuchotsa kalekale you are going so ukuuza aphunzitsi iyayi i- tithandizeni tithandizeni kubera chisankho ndi kumangirani nyumba for what aphunzitsi akulephera kugula soya pieces akudya mpiru buledi akulephera kugula buledi amagula 300 kwacha nthawi yapita lero buledi 4000 shuga wa 600 lero 6000 komanso akusowa and you are telling the teachers tithandizeni akuthandize for what you are going wakhala kutenga ngongole kumaiko akunja kumabanki a mdziko momuno mpaka 15 trillion kumatenga ndalama ndikumagawira mafumu kumatenga ndalama kumagawira aphunzitsi kumayitana anthu akumidzi ku state house kuwakweza malole kuwapasa 50000 ndi cholinga chobera chisankho dziko sikuyenda bwino lero zavuta katundu wakwera shuga akusowa minister of trade vitumbiko mumba anauza ilovo muzipereka shuga 90 metric tons per week kwa raji munangi mwenye ameneyu ali ndi kampani nutricom ambiri tikuidziwa imapanga zakumwa ngati kombucha amapezeka ku zambia tanzania uganda komanso malawi inu mukudziwa kuti ku uganda kukusowa shuga iyeyu factory yake ya ku uganda ikusowa shuga nde anapanga deal ndi mumba tipaseni shuga ochuluka tikutishani mamiliyoni tikufuna shuga ameneyu tizipita naye ku zambia komanso uganda ndikunena pano amalawi akulira kusowa kwa shuga mukapita mtawuni mizere italitali kusaka shuga koma ilovo kupereka 90 metric tons per week kwa raji munangi akuluakulu dziwani kuti nutricom ndi kampani yokhayo imene akuilola ailovo kumagula shuga matumba olemera 50 kg
ena akuchita support eh, malawi congress party zoona usawi chani ufiti chani ndani sakudziwa nkhanza zimene anachita a malawi congress party muno nda ndani ndani sakudziwa ena onsewo akuwapasa ma 20 kg ndi zina zotero raji munangi azigula shuga 50 kg bags ndikumamutumiza ku zambia and uganda kumakapangira kombucha ndi zina zotero so kungona mwachidule lazarus chakwera anachoka kale pampando lazarus chakwera ndi mantha but mantha akewa samuthandiza akanangolongeza zinthu zake ndikumapita chifukwa amalawi ndokwiya kugula zinthu mokwera kuononga dziko sizinachitikepo mu mbiri ya dziko lino anthu akuvutika maboma ambuyomu anthu akapeza ndalama amagula zimene akufuna kumanga nyumba ndi zina zotero right now sizikutheka kudya kumene kukuvuta buledi akusowa buledi kumakhala chisowa cha ndege just imagine ndiye pamene chakwera akudziwa kuti akupita wayamba mapulani ofuna kubera dzanadzana lomweli galimoto ya nrb yonyamula ma id komanso makompyuta yapezeka kunyumba kwa chimwendo inu chimwendo banda amagwira ntchito ku nrb ndi malawi congress party ndi amene anali pasogolo kuti tikufuna ma auditors lero lino mec izikana ma auditors
nkhani zimene timanena pano si nthabwala iyayi this is true story ngati akutsutsa abwere poyera atsutse i have all the evidence mabdafen bango cousin wa chakwera amagwira ntchito ku intelligence as director of operation kupita ku dubai kuti akaonjeze ma ballot paper afuna kupanga nawo chani tikamanena kuti munthu akukayikira kuti mwina iweyo utha kutibera kapena waba tikuseche ndiye uzikana kuti musandiseche zikutanthauza kuti ukuziwa kuti waba
nkhani ya 2016 ukamanga jappie mhango akuti ayi cuthbert mhango chifukwa chimene tikumva pa mlandu umenewu ndi mayina basi cuthbert mhango jappie mhango wakuti mhango and this mhango at the end mlandu umenewu ulibe evidence monse mbuyomu akhala kutiuza kuti ayi chisaleki anaba chakuti chakuti chakuti mangeni chisale mulibe umboni ine sinali ndi makalata oti ndizitumikira ngati mbusa wa assemblies we know kuti ndiwe munthu wadyera paja unalonjeza 2019 ndikhesa mwazi wakhesadi mwazi sidik mia belekanyama anthu 9 ku chikangawa including dr saulos klaus chilima imagine kupha munthu ndikumakumbukira ndakhala ndikunena pano kuti mcp imapha munthu ndikukumbukira tinali ndi anyamata awiri ku karonga yatuta chisiza komanso lutengano mwahimba anyamata amenewa sanali anthu wamba anthu ophunzira bwino nduna ya boma koma anaphedwa ndikutenga mtembo ndikukaponya kung'ona imagine lero mcp imakumbukira kukumbukira munthu amene amponyera kung'ona
ndipo anawawuza amene amayang'anira zotera ndi kuuluka kwa ndege kuti abwerere ku Lilongwe. amalawi koma ndizoona zimenezi kuti lero tilibe saulos chilima they killed him ndiye lero akuti akukumbukira kukuoneka kuti kulibe anthu ndiye ndi kunkhalango yoti ndikovuta kuyenda komanso